aw tulo bɛ wa fm de mankan la nin waati na ka bɔ mali la bamakɔ an bɛ zeno media sanfɛ facebook ani youtube o de ye kunnafoni ye ale don amadu ali kɔnare kunnafoni don ko maa fɔ a bɛ bɔ san na a bɛ bɔ dugu la maa minnu ka wulikajɔ ni cɛsiri ye ka kunnafoni kalaman minɛ san ni dugu cɛ amadu kɔnare ka se k'a ɲɛnamaya o don o de ye sɛbɛnnikɛlaw ye ani dabaji karamɔgɔw san yɛlɛma o san yɛlɛma aw amadu kɔnare i k'a dɔn caman b'a la olu bɛ lafiyabɔ kɛ dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila o ka kan o de kɛlen bɛ sababu ye aw sɛbɛnfura ka dɔgɔya amadu ali kɔnare k'a dɔn sɛbɛnfura dɔgɔyali o bɛ kɛ sababu ye kunnafoni min fana bɛ di o ka dɔgɔya nka fitinin min ma bɔ amadu kɔnare an n'a ye kɛnɛ kan k'o lakali o bɛ kɛ sɔgɔmada in na amadu jakite b'an gɛrɛtigɛ filakɛ n'a ye yamaruya di kunnafoni mankanni ni fitinin min b'an bolo aw an n'o lase sisan e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ a ma bɔ min na mm. a na dɔn o bɛ kɛ nɛgɛ ka pasa i ko dɛ cɛya damatɛmɛna o ye tiɲɛ ye i bolo bɛ cogo di bi amadu eli kɔnare amadu eli kɔnare n bɛ n bolo kari ka don a don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvel horizon ɲɛdankura ale don maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko seyidu konatɛ seyidu ko di sinbo ko a ko i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ ani dasumusumu tiɲɛ i k'a dɔn kalanbolo min bɛ n'u k'a ma ko ayiwa etude Timbuktu olu de ye dasumusumuni kɛ mali kun n'a kun mm. ka ɲininkali kɛ yalima malidenw u ka jate n'u ka hakilina bɛ cogo di tiɲɛ ka ɲɛsin politiki kɛbaaw ma bɔɛ

parti politigiw farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔnye minnu kɛ mm. an'u ye baara minnu kɛ jamana in kɔnɔ nin san laban in na amadu ali kɔnare a kɔni kɛra sababu ye maliden k'a fɔ politiki maa ma ko mun eh? an tigɛra aw la amadu ali kɔnare i k'a dɔn o kɛwalew an'o hakilinaw de bɛ sen na min ye observateur tombouctou ye kabako olu yɛrɛ jawala de ye senegali ye ale don amadu ali kɔnare k'a dun nana mali kɔnɔ ka maanifin ɲininka mm. min ka sumu sumuni kɛ politigi maa yɛrɛ ani politigi baara yalima malidenw ka miiri n'u ka hakilinata ye mun y'a kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a lajɛ marabolo min bɛ n'o ye menaka ye menaka amadu ali kɔnare k'a dɔn n'a bɔra yen na yenkaw kɔni kɛmɛ wo kɛmɛ maa bi segin ni duuru menaka olu kɔni dalen don politigi maa la politigi baara la u dɔ fɔlɔ Amadu ali kɔnare a ko maa min tigɛlen don politigi maa yɛrɛ ni politigi baara la o ye bamakɔka ye kɛmɛ wo kɛmɛ ɲininkalen bi wolowula ni duuru bɛɛ lajɛlen ko ko ko amadu ali kɔnare a k'i k'a dɔn o min n'o kɛ bɛ n'i ye tawudeni ani sikaso fana ta mɔgɔw tigɛlen d'u la yen kɛmɛ wo kɛmɛ bi duuru ni wɔɔrɔ tigɛlen don politigi maa ka baara la sigi ka ɲi ka na tumutu maa bi naani ani eh, seegin kɛmɛ sarada la o tigɛlen d'u la min ye moti ye moti ɲininkali ni sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ maa bi naani o tɛ politiki maa filɛ foyi ye segu jamana na kɛmɛ o kɛmɛ maa bi saba ni saba tigɛlen don politiki maa na perew kulukɔrɔ fana kɛrɛbɛtɛ ni maa min nana gawo ani kidali n'a lamini na mm. ee amadu konare i k'a dɔn maa mugan ni wolonwula walima maa mugan ni fila tiɲɛ olu bɛ sanbɔrɔ ti politiki baara ani politiki maa na sigi a ko n'i y'o kurukara bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ u lajɛ mali yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan la Ɔhɔ. amadu konare i k'a dɔn centre d'étude timbuktu maa minnu n'u bɛ ɲininkali kɛ sabula diɲɛ bɛɛ lajɛlen dalen don u ka ɲininkali kɛcogo la Awɔ. an'u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ kɛcogo min na Kosɛbɛ, crédible. amadu konare i k'a dɔn mɔɔ dalen don n'u ye kuma min fɔ kala bɛ turu a kan kosɛbɛ Awɔ. A ko n'i ye hakilinaw ta k'u lajɛ o lajɛ o ko yɛrɛ kɔni o bɛ taa bɛrɛ bɛn fɛn min na kosɛbɛ o de ye peresidansigi min tɛmɛna an ka jamana kɔnɔ awɔ amadu konare i k'a dɔn ayiwa peresidansigi maa min sɔnna ka bɔ ka taa wote kɛ tiɲɛ k'a fɔ n bɛ taa wote politikimaaw ye awɔ a ko san 1992 n'o bɔra a la maa bi saba ani maa wɔɔrɔ kɛmɛ sarada la Tiɲɛ. san 2007 Ɔhɔ. amadu konare ka n'a bila 2013 la i b'a ye k'a fɔ min ye a bɔ vote kɛbaa ye o de jiginna fo k'a fɔ k'a to ten O kɛra. amadu konare k'a sababu kɛ ayiwa min ye maa mugan ani naani Awɔ. o de kan bɔra masakɛya yɛrɛ nɔfɛ Tiɲɛ. amadu konare a ko i k'a dɔn o kɛli ye waajibi ye Awɔ. sabula Ɔhɔ. jamanadenw ani maa minnu bɛ bɔ ka ka taa voter mm. Amadou Ali Konare k'a dɔn danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ minnu yɛrɛ tigɛlen don politiki baara ani politiki maa na petu Amadou Ali Konare k'a dɔn o dibi de barika baara ka bonya san kalo tan ni fila an ka jamana kɔnɔ kabako ni politiki maa ko n ko n ko i k'a dɔn kɛnɛ kan walima jabaranin na euh. mɔgɔ bɛ sin ka sanbɔrɔ tigɛ tigɛ awɔ ni k'u kɔ don a gɛlɛyara Amadou Ali Konare sabula sanba ani denba nin bɛɛ ye fila tɔɔ ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ wɛrɛtigi ye amadu konare a ko i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛlikɛla yɛrɛ jɛkulu min kɔni bɛ ayiwa dakarukaw fɛ n'u k'a ma timbuktu o don olu kɔni ka dɔnniya n'u ka sɛgɛsɛgɛli y'a jira mun nana ni nin amadu konare i b'a ye k'a fɔ politikimaa ka nkalon ani nanbara ani'u ka janfa kɛnɛ kan garaba amadu konare k'a dɔn duloki min d'u kan na bolo b'o jufa la perew Amadou El Konare k'a dɔn fɛn min n'a ka di don min, anhan, u bɛɛ lajɛlen bɛ kuma duman fɔ, dununi da ka di, Amadou El Konare k'a dɔn n'u bolo bɔra ca la walima u da bɔra tulo la, awɔ, u bɛ sin ka bila o tigi la maa kelen la, Amadou El Konare k'a dɔn o damanda damanda de kɛra sababu ye, walahi, tiɲɛ, awɔ, Mali den ka tigɛ politikimaa na, wulibali don, a ko an bɛ don min na ko bi, bi, maa minnu bɛɛ, un, ni sɔmi kelen don k'a fɔ olu ka politiki ka bon, awɔ, maa kalannenw ani maa kalannen dankaw, tiɲɛ, Amadou El Konare i k'a dɔn olu caman de kɔni kɛlen bɛ ka namara don senkɔrɔ sa ankɛ ka t'u kari politigi kan waasa u ka jɔyɔrɔ ka se ka sɔrɔ bɔda ɲini nin kun ye sɛbɛn ye awɔ min ye seyidu kɔnatɛ ka fasiri don mm. an ye min bɔ nouvel horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ daba tunkara bamananw ko ko n'i ko i cɛ ka ɲi sufɛ dugu ma jɛ i b'i ye o tɛ kunnafonidisɛbɛn nouvel horizon baaba danbɛlɛ ye sɛbɛn kɛ Baba baba ko a bɛn'a ta min ye fɔlenw bɛ ɲini ka kɛ sɛbɛ ye sa min ye i k'a dɔn awa jamana awa maa ɲɛmaa minnu bɛ bi n'o ye autorités de la transition ye i k'a dɔn k'a fɔ cɛmancɛrɔ fanga a kuntilenna falenna a masɔrɔla k'a fɔ dannaya kunfɔlɔ min dara i k'a dɔn ba ndaw ani mɔktari wani kan i k'a dɔn k'a fɔ ka jigiya minɛ a warila o kɛra sabula min ye i k'a dɔn kolonɛ asimi goyita ale n'a jɛw kɔni nana a ye k'a fɔ awa kɔ kɔni b'a la ka mɔnna kan min kan jɛgɛ ma tila o kan kan cogo kɛra min ye i k'a dɔn k'a fɔ jamana feereli n'a tɔnɔmadali aa i k'a dɔn ko ba ndaw n'a jɛw e ko jugu ma se u la wa o kɛra sababu ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ la u ka se ka olu ta yɔkɛw ni ka olu bila kɛrɛfɛ i k'a dɔn ka bolo kura bɔ ni transition ye o kama min ye i k'a dɔn sɔɔni sigira fɛn belebeleba dɔ kan ni o ye i k'a dɔn k'a fɔ refondation ko kuma ye o kama jamanaden bɛɛ lajɛlenlen welela ni ka taa sigi kɛnɛ kan u ko min ma assises nationales asisi min na k'a daminɛ mali kun fo a kun bɛɛ lajɛlenlen welela bɛɛ ka sigi ka kuma yala mali yɛrɛ bɛ bolo min kan k'a daminɛ modibo tile la ka n'a bila bi la aw ɲɛ bɛ mun fɛn gɛlɛya la ni an sigira an bɛ se ka bɛn o kan aa o de kama jamanaden kelen kelen fɛn o fɛn taara kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlenlen y'i ka laɲini fɔ mali ko in na anw kɔni b'a fɛ asimi n'i y'a ye mali ka kɛ mali ye a ka kɛ malidenw sago ye an b'a fɛ a ka nin kɛ ka nin kɛ ka nin nin kɛ aa o de kɛra gafe belebeleba ye ni k'o gafe bila a fɔra min ma ko recommandations des assises nationales sɛbɛnnikɛla ko maliden dɔw tun ye bɔ ci min ye sigikafɔba caman kɛra dialogue national inclusif DNI ani sigiliba dɔw kɛra kabi bi ma se nka a bɛɛ lajɛlenlen kɛra kumaba lankolon ye k'a bɛɛ gafe cɛ ni k'a fili dilan jukɔrɔ o ko yala nin fana bɛna kɛ ten wa aaa a ko danfara da bɛ ɲini ka don nin ni tɔw cɛ sabula i k'a dɔn awa asisi bɛnkan dɔ fɔra ko ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi jɛkulu minnu bɛna a lajɛ malidenw ye mun fɔ i k'a dɔn asisi ko la n'o ye jamana jɔkan ye o de jɛkulu fana k'o baaraw kɔlɔsi o kama jɛkulu min sigira n'u k'a ma ko comité indépendant de suivi évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales et de la refondation aa olu kɔni de sigira o baara kama a sɛbɛnnikɛla ko olu ka baara a bɛ ɲini ka bila a cɛminɛ foli dɔ dɛ sabula min ye u kɛlen kɔ ka baarada labɛnniw bɛɛ sabati a u ye i k'a dɔn wulikajɔ taama dɔ ta kunun ko ni k'u kunda jamanakuntigi yɛrɛ kan n'o ye kolonɛli asimi goyita ye u ye asimi i k'a dɔn ɲɔgɔnye senfɛ a y'u bisimila bisimilali min na u y'a jira a la k'a fɔ u ma na dɔ wɛrɛ la dɛ malidenw ye fɛn min fɔ u b'a fɛ mali kuntilenna ka kɛ o ye olu kɔni ɲɛsinnen don kow lakɔlɔsili n'o baaraw lawaleyali ma o tuma u nana jamanakuntigi yɛrɛ ka bilasirali k'a lamɛn fɛn minnu b'a fɛ a k'o fɔ Mhm. yanni u ka se minisiri ɲɛmaa ma Mm. i k'a dɔn u y'o hakili falenw kɛ Mm. jamanakuntigi y'a jira u la k'a fɔ fɛn o fɛn kan ka kɛ jamanadenw ye min fɔ Mhm. ni o ka kɛ o mana kɛ gun o gun ye Mm. kɛnɛya ko la Mm. sɛnɛ ko la Mm. min ye jamana jɔsen fɛn o fɛn na Mhm. ale kɔni bɛ sira don o kɔrɔ a baara bɛɛ lajɛlen ka kɛ fɛn o fɛn bɛ taa jamanadenw ka nafa kama Mhm. o ka sigi sen kan sabula Jamanadenw yɛrɛ de y'a fɔ, i y'a ye, o kɛra ko sabatilenba ye u ka maa ɲɛmaaw bolo, unhun, min ye i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa maître Amadou Cɛwule Jara, unhun, ale kɔni y'i ka nisɔndiya jira jɛkulu tɔgɔ la, ɔn, k'a fɔ nin kɔfɛ sa u bɛ taa minisiri ɲɛmaa ale kɔni kumaɲɔgɔnya, ɔnhɔn, ani minisiri min yɛrɛ ɲɛsinnen don nin koɲɛw ma n'o ye colonel Abudulayi Mayiga ye, ɔnhɔn, kɛlɛ ni baaraw bɛ se ka dabila cogo min na, a sama ka bɔ a la.

I ya den pere minɛ mini dɔn asi a man di jse pa i yɛrɛ fa sa k'i y'a dɔn bɛ sokɛkali kɔn pe se sokɛkɛ ke bɛ sokɛkali kɔn pe mini asi k'i y'a nɔ bɛ abudula ma ika kɔn pe mini teri lɛsiri sa an bɛ abu ma ika kɔn pe mini pa e teri k'ale pere minisiriri pɛsip pan lɔto pere minisiriri a ko ten dase fɔsi de minisiriri sɛ mɛ a kote Il a été désigné ministre par intérim ministre d'État. Et tu as là, le ministre d'État, ça veut dire premier ministre de y'a fɛ. I b'a ka mankan wuli jamana nin dogo ye. N bɛ ka kuma de f'i ye koyi.
Ayi, o tɛ sa. Ayi, karamɔgɔ Daba.
On peut être ministre d'État.
ɛɛ premier ministre kan ka jɔ kɛnɛ o kɛnɛ kan. fɛn min bi yɛ. sa nin kun fila ye ko ɲɛ koyi. ne de y'a f'i ye koyi. i na siga donna dɛ.
aa n y'a f'i ye taa i ka bala woloma ko kura. ayi ayiwa n na sɛbɛn kura n na ɲininkali kɛ. walima telefɔni ci. n'o tɛ fila don dɛ. ayiwa awɔ jɔn ni kɔrɔ don. ayiwa. kunnafoni filɛ an ye min bɔ nouvel horizon kɔnɔ a ka bidon bɔli la amadu eli konare amadu eli konare n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le national ale don amadu eli konare cɛ sirilen i ta tɛ yɔrɔ si ye ayi amadu eli konare i k'a dɔn sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko salifu sise sise salifu ko a ko di min ye korowari kaw ye awɔ ivoiriyɛnw nisɔndiyalen don u bara ka ala deli ka ala sago sago da asimi goyita ye aw an bɛ don min na i ko bi bi asimi goyita a bɛ se k'olu nisɔndiya ni fɛn min ye o de ye maa minnu minɛnen don ayiwa n'u bɛ mali kɔnɔ aw n'a bɛ waati jan bɔ ankɛ amadu eli konare jɔnni ko asimi goyita tɛ subaa ye jɔnni ko dɔnnikɛla tɛ jɔnni ko cɛ gɛlɛn tɛ kabako jɔnni ko ayiwa dabalitigi tɛ amadu eli konare babali ani kuma dama min dara k'a sɛgɛrɛ Tiɲɛ. ninnu minɛni na Awɔ. aa Amadu Konare k'a dɔn cɛ o cɛ n'i jɔlen tɛ Aa. i k'a dɔn ni hakiliw faralen tɛ ɲɔgɔn kan An kɛ. Amadu Konare u ko min ma to a kana i na panike o bɛ kɛ dɛ min ye Alassane Dramane Ouattara ye a don a y'o de ɲini An kɛ. min ye i k'a dɔn Asimu Goyita ye Goyita. denmisɛnnin don An kɛ. ɔ ni n y'a babali ta k'a papa Awɔ. min kɔni ye hakilinaw ye i k'a dɔn walima min kɔni b'a to ayiwa n ka dabalijugu ni n ka fɛɛrɛjugu bɛ se ka dɔn cogo min na awɔ walima a natigɛ tiɲɛ i k'a dɔn o dabali de tigɛlen kun don n k'i ɲininka ayiwa min ye Alassane Dramane Ouattara fɛ a ma ɲɛ a ko kuma caman awɔ ani wulikajɔ tiɲɛ Amadou Konare i k'a dɔn kuma bana minnu don ni ka munumunu salo kɛ sige lagɛriko kuma yɛrɛ kun b'a da n'u ma bila nin don in i k'a dɔn ko suuru mali kan iko sakisɛ amadu konare k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen kɛra kuma ye min ye asimu goyita ye i k'a dɔn kala a m'o dɔn a ɲɛsɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɛna laban mun na u nana dɔn tigitigi nin kamalen min filɛ mali masakɛya la nin ni maa caman de kelen ko nin ye sɔrɔdasi min ye nin n'a hakili bɛ ɲɔgɔn kan koyi amadu konare k'a dɔn u laban nana dabalijugu tigɛ ka fɛɛrɛjugu tigɛ a donnama in kama min ye Robert Dussey ministre des affaires étrangères Togo u taar'u manamini Togo u taar'u banamini Togo la fɔlɔ ye ɔ i n'a fɔ togokaw Ɔhɔ. olu kɔni daɲuman bɛ ko in na kabini a daminɛ fo ka n'a bila bi la Bi. amadɛli konare Ne. novembre kalo don tile mugan ani kɔnɔntɔn san 2022 O don. i b'a ye k'a fɔ wulikajɔw ani jateminɛ minnu nana kɛ Tiɲɛ. amadɛli konare k'a dɔn maa caman de farala ɲɔgɔn kan Awɔ. ganakaw ka président gambi président Osh. ninnu bɛɛ lajɛlen nana kɛ jɛkulu ye Awɔ. ka wuli n k'i ɲininka ayiwa CEDEAO to a la awɔ Amadu ali konare ayiwa k'u bɛna mali kuma ɲɔgɔnya u bisimilala i n'a fɔ mali y'o jamana ye amadu konare jaa jaa u kun kɛlen bɛ ka dogodogo ni dogo caman kɛ maa wɛrɛ minnu b'u nɔfɛ amadu ali konare micro i k'a dɔn o dogodogolen don min ye ayiwa fototalaw ye dogodogolen don fan Yee, caman na u muso t'a dɔw dɔn. ta tun b'u kunsigi U la tɛ ɲɛ dɔn. dɔw ta tun bɛ chapeau U kana jukɔrɔ. bila chapeau Hali kɔrɔ dɛ. dɔw ka karavati Ɛɛ, ani ceinture la yen bɛɛ Amadu bɛ ye. Konare i k'a dɔn u bɛɛ lajɛlen U tun bɛ k'a yen. don u kaman kɔrɔ. tuma min ni faama ninnu n'u ka cidenw nana k'u bɛ don palais in kɔnɔ Awɔ. aa Amadu Konare jaa jaa Asimu Goyita ye soba ye Walahi. mansin nana kule fan bɛɛ fɛ Kɛɛ. mansin kulelen i k'a dɔn u bɛ se k'a fɔ e k'i jɔ Kɛɛ. Amadu Konare i k'a dɔn a bɛ yɔrɔ jumɛn in na
a don ma diya koyi a don ma diya dɛ ne ko kuma ne yɔrɔ dɔw fuyera dɔw ka hali ceinture nɛgɛ u y'o bɔ k'o da o bɛɛ la mansin kulera fɛn dɔw bɛ o bɛ ti fɔ n'o tɛ mikɔrɔw bɔra yɔrɔ la don ne m'o f'i ye kɔfɛ n'u ɲɛna ko mali ye fɔlɔ mali ko ba tɛmɛsira de don amadu konare kabini o kɔni kɛra u ka dogodogonin dogow bɔ nana ko kalama tiɲɛ amadu konare k'a dɔn u y'olu bɛɛ lajɛlen de sama ka bɔ u la awɔ o n'a ta bɛn mm. ba ma kɛ k'u kunbɛ koyi ayi ka tila ka t'u munɛ ni zigi ka sɛ Amadu faw ye. Konare k'a dɔn ka dumuni duman d'u ma Eh. yan de ye Mali ye Awɔ. ka laban sa ayiwa min ye maa bi naani ani wɔɔrɔ min u nana minnu zoro naani don Ɔhɔ. olu yɛrɛ ye kumakan min fɔ olu cira ni cikan min ye Awɔ, awɔ. u nana ni dabali jugu min ye fɛɛrɛ jugu min b'u bolo Amadu Konare olu yɛrɛ jɔn ala fɔ k'o fɔ mali faamaw ye olu sɔrɔla ayiwa ni ko kuma bɛ taa ka nin dunan ninnu sɛgɛrɛ amadu konare k'a dɔn u sagira u kɔnɔtɔ tor'u kɔnɔ o kɛra an bɛ taa ka na fo bi n'a ka bi amadu konare maa t'u la min segira ka na mali kɔnɔ sabula malo i k'a dɔn a n'u tere nana da kɛnɛ kan gayarara Amadu Konare sɛbɛnnikɛla ko, a ko di, nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ, tiɲɛ, i b'a ye k'a fɔ, ɔhɔ, Asimu Goyita, ɔhɔ, a n'a ka ciden dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga, Mayiga, don kelen da kelen, un, u ma dantɛmɛ kɛ, an an, don kelen da kelen ninnu minɛni na u ma kuma porokotolen fɔ, u ma kuma jɛngɛnen fɔ, ayi, o de ye bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kamana gan sa, a nana dɔn k'a fɔ jɔnko a la, ɔhɔ, kɛlɛ in bɛ dabolo min kan n'an m'an jogo yɛlɛma, tiɲɛ, ee an ka maa bi naani ni wɔɔrɔ u bɛ to duuru nara jukɔrɔji la koyi, o bɛ kɛ dɛ, sabula gundo o gundo gundo bɛ ko in na awɔ a bɛɛ lajɛlen nana dɔn mali faamaw fɛ Tiɲɛ. nin ye jɔni ye dɛ Naamu. asimu goyita ye mun maa sugu ye nin ye suba de ye wa jinɛ don wa Sige. amadou konare i mana dabali fɛn o fɛn tigɛ a kama Awɔ. a b'i pan ka bɔ o kunna u m'a lɔn de sɛbɛnnikɛla ko A ko cogo di? a ka ciden min ka teli n'o ye ablayi jɔp ye Diop. ministre des affaires étrangères Ministre amadou Sendiya. konare u mana kuma fɔ cogo o cogo Awɔ. o b'a fɔ naamu amadou konare k'a dɔn nin b'a kɔfɛ nin t'a Gɛlɛyara kɔfɛ koyi. i t'a kumakan mɛn Ayi. a ko ko in nana bunza min ye awa masakɛ jugu ye n'o ye cɛkɔrɔba jugu ye a laban a yɛrɛ dɔgɔkɛ bɛ yen min tɔgɔ de ye ko tɛnɛ ibrahima watara watara amadu konare k'a dɔn o ye minisiri ye a ye lɛtiri de sɛbɛn sa k'a don tɛgɛ i bolo mali perezidan bolo amadu konare i k'a dɔn hali maa min tɛ ayiwa misiw minyɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn ko jifilen de ka tila ka logo kɛ bɔrɔ la ka da kan
Ne kura kabini ko in daminɛna fo bi ɛ Abijan logo ne y'a haramu ko ka logo da bɔrɔ la ka da kan n'an bɛ bamananna laada la an bɛ woro di ka taa cɛkɔrɔbaw bonya logo de kɛra bɔrɔ la ka da kan k'o da lɛtiri in kan
ka na bonya kɛ n'o ye fɔlɔ kuma da ka don a rɔ. Amadu Konare sɛbɛnnikɛla ko tuma min ni tɛnɛ Ibrahima Watara nana Watara ani Asimu ye ɲɔgɔn ye awɔ aa a ko n dɔgɔ i kɔrɔkɛ kɔrɔba ko ko ka nin bataki in d'i ma walahi i kelen n'a kelen i ka lɛtiri in kalan tiɲɛ o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn Asimu ye lɛtiri in kalan awɔ i k'a dɔn min ni min b'a kɔnɔ Amadu Konare o de tun ɲinin'a fɛ bila ko tɛ awɔ bi Kodowari jamana kan u ka kumakɛla minnu bɛ yen mm. amadu kɔnare a n'u ka ɲɛnajɛkɛla minnu bɛ yen olu kɔni b'u sɛbɛ kɔrɔ sabula olu danganiya n'a ye k'a fɔ ayiwa mali kun ye min ɲini ah. alasani dramani watara fɛ o kun ye nin de ye a ka tigɛ a kan k'a dɔn k'a fɔ a ye juguya kɛ sigiɲɔgɔnya la a ka tigɛ a kan k'a dɔn k'a fɔ mali ni kodowari ye jamana kelen ye a ka da la k'a fɔ mali ni kodowari i k'a dɔn jalaki n'a nana kɔrɔ ni dɔgɔya t'a la i k'a dɔn i ka jɔ i ka jalaki kɔrɔ n'o kɛra i k'a dɔn sigi bɛ diya min ye alasani dramani watara bɛɛ lajɛlen sɔnna a ma sa k'a fɔ fɛn min fɛn minnu kun kɛlen bɛ jalaki ye ka bin a kan a jɔra bɛɛ lajɛlen kɔrɔ joona o min b'o ban o de ye yafa deli ye i n'a fɔ mali ye sariya jamana ye ko in bilalen bɛ awa sariyatigiw ka bolo kan amadu kɔnare i k'a dɔn lala mali faamaw na deli kɛ sariyatigiw fɛ sa badenya ani sigiɲɔgɔnya kama i k'a dɔn sariyakisɛ in ka teliya min bɛ se k'a to u ka maa minnu a bɛ k'a dɔn bɔda bɛ d'u ma cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko cogo di fɔta sabula kodowarikaw yɛrɛ sɔnna mm. u bɛɛ lajɛlen jɛnnen n'a ye k'a dɔn k'a fɔ bin ma k'u ka mɔɔw kan ayi i k'a dɔn marabaa jugu min b'u kunna o de y'u bɛɛ lajɛlen bila fili la nin kun ye sɛbɛn ye mm. an ye min bɔ le national kɔnɔ i k'a dɔn a ka bi bɔli la
Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila sera bamakɔ kafo jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn
Kɔnare ne n bala cogo bɛ di karamɔgɔ daba tunkara fiyen ma se kɔlɔnda la kaban jitaminɛn tɔ bɛrɛ tɛ kɔ min ye kunnafonidi sɛbɛn kati vingt-quatre olu kumana olu ko mali ka lakanako kun kan aa ko min ye kolonɛli sajo kamara ko janjo ka fɔ a kun ko a kɛlen don ka galabu belebele don mali wolomasiri tabaaw la ka jigiyaba kura di jamanadenw ma aa sɛbɛnnikɛla ko nin ye kumaba ye a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ lakana na walasa jamana o jamana i ka se sɔrɔ lakana ko la a ko a fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ tɛ mugu ni kisɛ ye koyi a fɔlɔ de ye galabu ka ye cɛdenw na u k'a dɔn k'a fɔ anw kɔni fari foninen don sabula an laɲagarilen don wa o tɛ se ka kɛ cogo si la i k'a dɔn ni ko dɔw bɛ yen n'olu ma bila u ka bolo kan ani ka cogoya dɔw yɛlɛma don o la sɛbɛnnikɛla ko mm. maa ɲin tɛ bɔ fiɲɛ na gansan mm. a ko min y'an bɛ don min na i ko bi aa i k'a dɔn sanba yirika ah. nin na lakali nin na to tariku la ah. mali arimɛ bilama galabu min b'a la mm-hmm. f'u bɛ gɔlɔngɔlɔ u yɛrɛ ma mm-hmm. hali u mana talifoni sɔrɔ f'i b'u ye u bɛ dɔn kɛ i k'a mm. dɔn hali k'a dɔn kɛlɛda la mm-hmm. k'a sababu kɛ u laɲagarilen don ni baaraw taa cogo y'an bɛ don min na i ko bi sɛbɛnnikɛla ko ji kunnakolo o tɛ kumu gansan a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ jamana minnu bɛ yen n'olu ni mali kɛlen don ɲɔgɔn na ni a jamana fɔlɔ ye faransi ye mm. ale min b'a fɛ mali yɛrɛ armée yɛrɛ dalen ka to to kɛ mm. ka anw to jugu sagoya la ni namugula sagoya la olu senkɔrɔ mm-hmm. a ka kɛ badabada faransi bɛ cɛden dɔ tɔnjɔn dɔw bila ka na anw ka jamana kɔnɔ k'olu bɛ anw lakana ah, wa anw ka armée dalen ka to duguma o de bɛ faransi i mm. k'a dɔn olu arranger mm-hmm. sabula u ka sɔrɔ de b'o la u ka diyara ni mari diyanye de b'o la mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn o de kama misaliya kelen a b'o di maaw ma min ye bandaw ye gouvernement kura filanan min sigi ni Mukutari Wan y'a liste bɔ don min ni ko bɛɛ lajɛrɛlen nɔɔnina o don k'u kɔni ye jateminɛ min kɛ kabi o don Faransikaw ye Sajo bolo ja ye k'a dɔn k'a fɔ nin garde cɛ min filɛ nin ye n'an ma fɛɛrɛ kɛ nin kolo ka fɛgɛnya nin bɔgɔ ka fɛgɛnya nin bɛna kɛ sababu ye ka i k'a dɔn sogojuguba de lase Faransi ma I y'a ye. sabula nin cɛ in ye kalan min kɛ a ni Irisikaw bɛ ɲɔgɔn dɔnni min kɛ fɛɛrɛ ni hakilina minnu bɛ a la Mali lakananko yɛlɛmaliko la ni nin ko in tora i k'a dɔn fanga ko la i k'a dɔn a bɛna gɛlɛya faransi bolo don dɔ o ye tiɲɛ ye o de kama bandaw k'u y'o nɛgɛ u taara n'o ye faransi kab'o sera Élysée la o Macron ni tilebin ni ba ni kɛɲɛ ka dɔ bilen u taara o kunkolo ko k'o jɛ pas ni k'o su ka segin a ka jamana kan a bi bandaw nana Asimi min yɛrɛ mun y'a ka dankan ye o sɛbɛkɔrɔ filila a ma kuma minnu bɛ a da ani a munumunu cogoya i b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ fɔlen don nin cɛ in ye bandaw a nana a ma faamuyali kɛ o ale fana nana i su faransi ka o hakilina juguw kan mhm. k'a fɔ gouvernement ka lisi ka bɔ mhm. min ye Sadio Kamara mhm. o ka gwalon ka bɔ gouvernement la Modibo Kone o ka gwalon ka bɔ a la ah. a ah, sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn k'a fɔ min ye to ma diya ah. ɲɛnɛ min kɛ i k'a dɔn k'a fɔ wa zɛrɛsun yɛrɛ ko sa min ye ko nana ɲaami fɔ k'a fɔ k'a to ten eh. min ye k'a dɔn sira jirala bandaw la k'a fɔ bolo min ye si don mɔni na o bolo kelen de b'a sɔgɔbɛ wa a kɛra o cogo kelen la sɛbɛnnikɛla ko u nana tun ka defansi mm-hmm. k'a ta k'a sɔɔri Sajo tɛgɛ ni maa n'a ka kan bi e de n'a ka kan i k'a dɔn dɔnniya min b'i la i k'a dɔn kolonɛli Sajo mali mago de b'o la bi an ka lakana aa cɛ in a nana sigi a ka baaraw fɛ nin bɛɛ lajɛlen b'a la ka kɛ a ma kuma i k'a dɔn awa min ye kab'a ye ministre de la défense a y'a kile ta kura ye baara fɛn o fɛn bɛ yen n'o kan ka kɛ lakanako kɔnɔna la a y'i su o kan joona maaw y'a jira k'a fɔ min ye ni maa min bɛ taa kɔfɛ dɔɔnin sajo ye cɛ ye cɛ min bɛ ani kolonɛli Asimi Goyita ani nin sɔrɔdasi cɛ duuru fɛn o fɛ bɛɛ lajɛrɛlen de ye mali marabolo tɛ yen karamɔgɔ Daba Tunkara u ma mugu ni kisɛ kɛ yɔrɔ min na ka si nɛnɛ na ka si soso la san caman waati dɔw la hali i k'a dɔn u bɛ taa u ka kɔntu la dɔrɔmɛ tɛ sɔrɔ kɔntu la k'a sababu kɛ u bɛ front na u ka musakaw u bɛ kɔrɔbɔkɔrɔbɔ sugu bɛɛ lajɛlen la olu y'o kɛ jamana min lakanani kama gɛlɛya ni jɔ jugu fɛn o fɛn ni janfa kule minnu kɛra i k'a dɔn an ka jamana la u ye nin bɛɛ lajɛrɛlen ka muɲu i k'a dɔn jamana ka lakana kama k'a fɔ de ko olu nalen fanga ta ko gɛlɛya dɔ de bɛna ye lakana ko la olu tɛ min kalama ko fo n'an taara lahara n'an seginna kura sɛbɛnnikɛla ko o de kama sajo ani ni kolonɛli cɛ duuru u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka jateminɛw kɛ k'a dɔn mali ka gɛlɛya ye min ye olu dɔn kaban sabula min kɛra olu yɛrɛ la janfa min kɛra u la i k'a dɔn faransi n'a jɛw fɛ ani maa wɛrɛw fɛ u b'a bɛɛ lajɛlen dɔn o de kama u ye wulikajɔw boloda min ye faransi ka dibi kura min bɛ an kan n'o ye mali tɛ se ka armement foyi san a yɛrɛ ye ni faransi ma min kolatigɛ di faransi dun t'a fɛ anw ka lakana an ka se an yɛrɛ kɔrɔ olu bɛ sɔn k'u sen bɔ marifa san kan wa u ye fili tigɛ n'olu fɔlɔ ye se ka danganiya di a don ni bi cɛ marifa hakɛ min donna mali kɔnɔ e b'a da dɔn wa wa min yirala tele la o ye min bɛ se ka yira de sabula secret défense kama fɛn dɔw bɛ o tɛ yira tele la fo ka min kɛ a camanba de nana pankuru dɔw falen jiginna hali sini o ma yira maa na kana siga sɛbɛnnikɛla ko o minɛnw nanen kɔfɛ min ye cɛden minnu bɛ yen n'u kan ka lakalan josariya yɛrɛ cogoyaw la k'a dɔn k'a fɔ wa n'i bɛ kɛlɛ kɛ e ni jugu min bɛ ɲɔgɔn na o maa tɛ mago tɛ josariya la I t'o nɔɔnɔ bɔ ONU tɛ rapport k'o kan human rights watch watch nka o tɛ i k'a dɔn rapport kɛ o kan unhun u bɛ rapport kɛ anw mun kan anw kan ka mun de kɛ unhun anw kan k'an ka cɛdenw kalan hadamadenya jo sariya de la awɔ o kama Sajo ani colonel tɔ 5 ninnu un u farala ɲɔan kan joona ka sin ka miiri joona un ka école de guerre dɔ dayɛlɛ Mali la unhun école de guerre in kun tɛ dɔwɛrɛ ye unhun an ka cɛdenw ka sɛbɛkɔrɔ lakalan u ka mugu ni kisɛ dɔn wa u ka buna adamadenya jo sariyaw dɔn unhun o ka se ka kalan an ka cɛden bɛɛ kun o de kama un min ye kɛlɛ maa guwan cogo o cogo awɔ n'i sera hadamadenya jo sariya yɔrɔw ma unhun i k'a dɔn u t'olu faa bilen dɛ u b'olu minɛ ni k'u bila kiiri ka bolo kan awɔ sɛbɛnnikɛla ko o yɛrɛ bɛ jamanaden caman tɔɔrɔ unhun nka o ye baara ani a taacogo ye unhun sɛbɛnnikɛla ko ka bɔ o kan un cɛdenw ka kan ka bila i k'a dɔn condition min na sɔrɔko ni musakako la unhun o fɛɛrɛw n'o daliluw tigɛra i k'a dɔn minnu ni garadi minnu ka kan unhun k'a bɛɛ lajɛrɛlen baaraw sabati un o kɔfɛ fana min ye k'a dɔn jama yɛrɛ dɔyali la ka se ka na miiri ka polisiw ni protection civile sapeurw k'olu fara jama kan k'olu fana kɛ sɔrɔdasiw ye ni k'u kalan ka marifa don u bolo fana ka fara cɛden ninnu kan i k'a dɔn o baaraw fana sabasira walasa k'a dɔɔnin fɔ k'a to ten minɛn dɔw nana i k'a dɔn n'an k'o dɔw f'i ye min ye i k'a dɔn u b'a fɔ min ma ko hélicoptère Casaw, ɔhɔ, Casaw nana, ɔhɔ, min ye Sukhoi 25 ɔhɔ, ka taa se Albatros 39 O don. les Mi 24 P Ɔhɔ. M 18 Ɔhɔ. radar de dernière génération Ɔhɔ. i k'a dɔn fo ka taa se min ye awa eh, drone minnu bɛ yen n'u b'a fɔ a ma TB2 turc olu bɛɛ lajɛrɛlen nana waasa ko in yɛrɛ tɔ k'a biyɛ kɔ a kɛrɔ ɛlɛ ni Mali lakanako a ka kɛ bilhaki ye sɛbɛnnikɛla ko a b'i bila bi tile kɔnɔ i ka ɲinini kɛ k'a lajɛ jamana o jamana farafin jamana tubabu jamana ani diɲɛ jamana o jamana jamana min bɛ yen ni gɛlɛya b'a kan musaka ko gɛlɛya b'a kan un pays pauvre o ka se ka ni ɲɔgɔnna minɛnw sɔrɔ ko n'i y'a ye diɲɛ yɔrɔ la bi ni mali tɛ k'i kan'a fɔ a y'a se kɛ ka tɛgɛrɛ fɔ transition kun ka bɔ a la dɛ mais un pays eh, eh, eh, eh très pauvre bi ah. un pays miné par la crise mm. gɛlɛya bɛ ka dangari jamana min na mm. o ka se ka ni minɛnw san a yɛrɛ ye a yɛrɛ ka budget la mm. diɲɛ kɔnɔ k'a tɛ o ye tiɲɛ ye ni Mali tɛ bi o kuma tɔ de tora dɛ juguw de b'u yɛrɛ ɲini sa tabarikala kunnafoni filɛ ah.
an ye min bɔ bi sɔgɔmada in na kati vingt-quatre kɔnɔ u ka bi don bɔ amadu ali konare a ka di n na date bila diɲɛ nɛgɛtana kɔ n bɛ n bolo kari ka don a don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le démocrate awɔ maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Umaru Sanɔgɔ Sanɔgɔ Baru kolondigi ko Baru ko di a k'i k'a dɔn politique tɔn min n'u k'a ma RPM awɔ ɛ tɔ tɛ ko la Amadu Ali Konare i k'a dɔn eh, ɲɔgɔnye kɛra ni ka kunnafoni di kɛ eh. Amadu Ali Konare i k'a dɔn nin kalo tile mugan ani naani maison de la presse eh, o don ɛ Amadu Ali Konare kuma min bɛ awa ni ɲɔgɔnyekɛlaw da ah. Amadu Ali Konare i k'a dɔn RPM ah. bi yɛrɛ de ka ci ka dakolon di ka fikolon di bɛɛ k'i yɛrɛ ɲini kokɛla ko a ko i k'a dɔn jɛkulu in ɲɛmaa de ko denba dabɔ dabɔ denba dabɔ sɛgɛrɛrezli o don susɛcɔn min n'a bɛ ip dɔrɔn min na wa min ye bolo porotigi nasionali o maa fana don a amadu kore ani maa dɔ farala ɲɔgɔn kan maa kolonmaw a amadu kore a ko olu ka jɛkulu in tɔgɔ de ye mouvement tous pour RPM oh. Amadu Ali Konare a a ko n'i y'a ta k'a lajɛ RPM k'a fɔ de k'u bɛ kuma fɔ baara ni min kɛra bi awɔ o ɲɛ ka fɔ mm. walima dalilu ani ɲɛtaa minnu bɛ yen o ka fɔ tiɲɛ a ko kuma tɛ yen ayi min bɛ RPM kɔnɔ bi dibi don dibi finba amadu ali konare i k'a dɔn maa si t'a dɔn i ye min ye tɔn yɛrɛ maa si t'a dɔn i ye min ye a kɛlen bɛ foroko lankolon damanda damanda de ye amadu ali konare n'a ma ɲɛ k'a fɔ u sigilen bɛ fɛn kunna min ye fu kɔrɔ de ye a wajibi don k'an amadu ali konare bɛɛ lajɛlen ka hakili jagabɔ kɛ hakili jagabɔ in tɛ se ka taa abada a bɔ bureau politique national k'o tɔ sen na fiyewu a ka daakolon ci k'a filenkolon ci u ka fara ɲɔgɔn kan ni ka dabali kura ni fɛɛrɛ kura tigɛ sabula politique ye ɲɛtaa ani hakili kura de ye amadu ali konare RPM kɔni bɛ yɔrɔ min ah. i k'a dɔn tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la amadu ali konare n'a fɔra bi ko vote ka kɛ i k'a dɔn n'u sera ka hali i k'a dɔn awa conseiller kelen sɔrɔ eh, u y'u ja a ko kuma an bɛ don min na ko bi olu minnu faralen don ɲɔgɔn kan i k'a dɔn ta in tɛ juguya ye koyi u ta in ye ni kura de ka fiyɛ parti la yɛlɛma ka kɛ abada fo biro ka ci ni biro cira amadu konare a bɛ kɛ sababu ye hakilina kuraw ani dabali kuraw ka tigɛ parti yɛrɛ sigikun ani tɔn ka wulikajɔ baara kun ye minnu ye u ka kisɛrakisɛden kuraw ta mhm. tɔnden kuraw bɛɛ lajɛlen ka ɲininka tɔn kɔnɔ amadu konare o de bɛ kɛ sababu ye a ka ni kura fiyɛ n'o tɛ biro politiki national min bɛ yen mm. o ka baara bannen don a bɛ ne ka san joli joli bɔ pewu amadu konare k'a dɔn hali bi n'a ka bi u b'u nɔ na taa ka segin kelen kuma kelen kan k'i taa i k'a dɔn politiki dun t'o fɛn ye k'ɔkutɔburukalo tile mugan ni saba san de mili disinɛfi nin biro in a ka ko bannen kun don nka hali bi n'a kɛ bi u bɛ jija bolo kan dulonnen don yɛrɛ la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le demokrati kɔnɔ a ka bi bɔ la karamɔgɔ daba tunkara le patiriyɔti min ye k'a dɔn k'a fɔ u ka fasiri jamajɛkulu u ye sɛbɛn kɛ abuduramani baba kuyate ale dannaya dara a kan a ko an ka taa kayi dɛ mm. a ko an bɛ don min na ni wulikajɔ ma boloda mm-hmm. joona mm. a min ye kirikara waati ca mm. ti ɲɔgɔn na an ka jan tɛ sira ɲɔgɔn nɔ eh. i k'a dɔn k'a bɛna kɛ kayi dɛ sɛbɛnnikɛla ko ah. wa dɔwɛrɛ tɛ dɛ ah. min ye i k'a dɔn a wa olu yɛrɛ ka jatela dɛ ah. kiri jaabi jugu karatu karatuma ka wajibiya k'a cɔɔkɔ olu kunna k'u tɛ jɛn n'a ye cogo si la kayikaw min ye dɔgɔtɔrɔ modibo timbo i b'o dɔn wa dɔgɔtɔrɔ modibo timbo ale de tun i k'a dɔn k'a fɔ kayi ale kɔnsɛyi de sɛrikili maaɲɛmaa ye wa i k'a dɔn k'a fɔ nafolo ko dɔ de tununni nana fɔ sefa wari miliyari kelen miliyɔn kɛmɛ duuru i k'a dɔn ko y'o dasi wara ku la i k'a dɔn a taayɔrɔ ma ye ala hali ɲɔgɔn tɛ ɲali kɛ bilen mm, yari mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛlikɛlaw taara mm. u y'a da tulu la k'a da jaba la mm. karamɔgɔ daba tunkara i k'a dɔn kɔntu nana bɔ k'a bɔ k'a bɔ k'a damina a kun kɔnɔ ko kilimu bɛ duzi la u ye kilimu bila disiwiti la k'a b'o la k'a bila tranden la aa min ye pereda bɛ ka wɔsi anketɛriw sigilen n'u ye dosiye dɔ bɔ nin miliyɔn in taara min nin miliyɔn in donna min u bɛ sɛbɛn lankolon damada damada bɔ k'a da aa fo ka i k'a dɔn k'a fɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw yɛrɛ sigilen sa fo ka sɔgɔsɔgɔ bila dɔw la u nana ka arapɔri bɔ k'a bɛn miliyari kelen ani kɛ miliyɔn kɛmɛ duuru i k'a dɔn ko kayi ko kɔnsɛyi de sɛrikili a maaɲɛmaa ko a ɲɛmatununna A bolo dɛ u y'a ɲini ka dɛsɛ a waati o maa min bɛ kayi e bɛ k'o ɲini kayi ni o nana jijɛni yanfan ninnu fɛ i b'o ye cogo di sɛbɛnnikɛla ko nka o bɛɛ n'a ta kiri nana o nɔ bɔ u ye tɛgɛ da a kan nin ka taa a bila kogoba naani ni ɲɔgɔn cɛ so nin finɛtirintan u y'a sɔri yen sɛbɛnnikɛla ko u y'a tibitaba fo ka na maa bila a nɔ la n'o yɛrɛ y'a ka yɛrɛ ka dankan ye ko mm. maa min ma ko mamuduba ni bɛɛ ko a ma ko magabo mm-hmm. magabo bilala a nɔ la mm-hmm. i k'a dɔn k'a fɔ u ye kiri taa ni ka seginw n'a don ka bɔw kɛ mm-hmm. kiri dugumana u y'o kɛ mm. marabolo kɛra mm. ka na c'a fɛ ka bɔ yen kiri yɛrɛ soba min bɛ yen n'o ye kuru sipɛrɛmu ye kuru sipɛrɛmu de ye jaabi bɔ sa k'o bin tile fila nin na ale ye jaabi min bɔ i b'o dɔn nin min ye i k'a dɔn awa docteur modibo tinbo a kun bilara liberté provisoire la o kɔfɛ de sa kuru sipɛrɛmu de ko ko fɛɛrɛ de ka kɛ i k'a dɔn awa ko a ka se ka bila a nɔ la walasa a bɛ se k'a ka baaraw ta kura ye aa karamɔgɔ deba tunkara nin kuma kabini nin ye arayi tigɛ ka t'i cun kayi kayikaw ko ko msikamawda ko misi ka bɛ aw da kuma i k'a dɔn ka se ka nin hakilina min dalen filɛ ko min ye kayi président du conseil de cercle k' a bɛ se ka sigi a nɔ na bilen ko fɔ n'a taara marabolo wɛrɛ dɛ n'o tɛ kayi président du conseil de cercle ayi k'o tɛ yen dɛ bilen ko sigiyɔrɔ tɛ a bolo yen bilen olu ka fɔ la Nka sariya ye sariya ye min ye sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ maa hakili jigin fɛn min na o de ye bakari togola jamana kɛlen kɔ ka sɛgɛsɛgɛli jateminɛw kɛ kiri k'a jira k'a fɔ ko a jɛlen a jaba jɛlen pasi aa i k'a dɔn ko bakari togola ta maa bɛn yan ko min ye tinbo ta k'o tɛna bɛn kayi dɛ kayikaw y'a jira k'a fɔ u ka dugutigilakaw u ka diinɛ ɲɛmaw denmisɛnnin jɛkulu société civile yɛrɛ bolofara fɛn o fɛn bɛ yen u kɔni ye tabale de gosi k'a jira min ye jamana faamaw la asimi ka di an ye sɔrɔdasiw ka di an ye sogɛli ka di an ye nka kiri tigɛcogo jugu min bɛ yen maa min ye nin nafoloba de kɛ ha i k'a dɔn k'a fɔ de k'o tɛ ɲɛɲini o k'o nafolo sara a n'a jɛw fo de bɛna wajibiya k'o cooko a nɔ la tun o ka kayi tɔnin dun k'olu tɛna sɔn o ma ha o tuma n'u bɛ min kɛ u k'o kɛ Juma nata mm. n'o ye sinikɛnɛ ye mm. kayikaw bɛn'a lajɛ n'u y'a wajibiya k'a fɔ u bɛna tinbo sigi a nɔ la i k'a dɔn ko a bɛ lakali da wɛrɛ la k'o kɔni tɛna lakali kayi dɛ eh, eh. sabula u tɛna jɛn n'a ye bi mm-hmm. u tɛ jɛn ni a ye sini mm. maa kelen ka nafolo dun k'i sigi foyi tɛ bɔ o rɔ mm-hmm. u k'u tɛ bɛn n'a ye conseiller mm-hmm. cɛ bi saba ni fila olu ye petisiyɔn siɲɛ k'a jira k'a fɔ tinbo ka gɛn ka bɔ yen olu t'a fɛ bilen wa nka o bɛɛ n'a ta tinbo dulonnen don kɛrɛtɛtɛtɛ fo a ka segin ka na a nɔ la kokura o tuma a ye sɛbɛn kɛ kayikaw ka pɛrɛfɛ ma k'o tuma k'e sigilen bɛ nin den dɛ ko k'e bila ko k'e bila a la baara la k'e sigilen bɛ nin ale i kunkolo ka kan ka ci k'i fa wari dunnen de ye fɛ o tɛ sɔrɔ dɛ Awɔ. hali bi e ka don i ka baara la Awɔ, ko ka kɛ dɔ wɛrɛ bolo suɲɛ. a ko a tɔ ni dusa kɛ Naam. kayikaw ka pɔn pase ni traverse bi bi a bɛ t'o tɔ ni dusa Awɔ. Ee, ee, ee, dɔ tɛ Makari ko ye. u ko k'u tɛ dɛ ɛ u jo don ko ah. walayi k'u kunkolo bɛ taa da fɛ ko ko ah. Timbo ah. ko a tɛ sigi o y'o jo ye o tuma aa u k'a lajɛ dɛ n'o tɛ karamɔgɔ Daba Tunkara wari bɛ ka dun jamana in kɔnɔ dɛ. Eh, n'a maa ma mana dun eh, i b'a fɔɔnɔ de koyi. nka u m'a ta ka tila ka na i jaabi ni dɔ bi bɔ ko. Liberté provisoire o y'a bannen ye, anhan, n'u fana m'o yɔrɔ jan a man ɲi dɛ, ɛɛ sariatigiw n'u ka ko bɛ ɲɔgɔn olu u y'a u b'a ɲɛdɔn u bɛ min kɛ nka Timbo ta in kɔni Timbo ta in kayi k'aw bɛ jabe d'a la yen Ahmed Jakite. Jɛkapib, k'aw ka feerefɛnw lakodɔn.

muso nin y'an bɔ k'an da gɛrɛ ka bi ŋana min ani ŋana minɛ ŋana min janjo bɛ fɔ min ye aw san 2022 cɛba a sugandira bɛn kɛra a kan aw subaw ni ɲɛganw ani maa sɛbɛ bɛɛ lajɛlen ko jɔn a la Sogɛli Kokala Mayiga don l'homme de l'année Amaduri Konare ne i k'a dɔn a bɔ Sogɛli Kokala Mayiga Sogɛli fasiribaa ko min ye gɛlɛya ye walima i k'a dɔn tɔɔrɔ ni tɔɲɔ maa t'o fɔ nin politikimaa in ye kabini diɲɛ kunun ko ayi amaduri Konare ne bɛnzɛnkoniya tɔgɔtiɲɛ tiɲɛ i k'a dɔn kumalankolon sigi a fɔ ko a bɔ Sogɛli Kokala Mayiga o don ka jamanadenw k'u dusu gwan ka jamanadenw da k'u yanga aw maa min y'a ta baara la n'o ye Asimi Goyita ye a dannaya sabati ka tila ka segin a kan k'a sabati a fɔ Sogɛli Kokala Mayiga ale don kɛlɛ bila ko tɛ ayi M5-RFP i k'a dɔn bɛn ni fɛnden min ma da kan a min ye a fɔ Sogɛli Kokala Mayiga i k'a dɔn a nana wuli ka jɔ bolo da ka cɛsiri kɛ o don maa si dalen kun t'a la k'a fɔ bi bɛ se amaduri Konare sago nana sɔrɔ cɛmancɛ fanga baara daminɛna min ye kolonɛli Asimi Goyita ye ne ko ne ni siwili jumɛn bɛ se ka jɛ ka nin ko in tɛnku ɲɔgɔn fɛ aw a ma fili ayi a nana sugandili kɛ i k'a dɔn zuwɛn kalo tile wolonwula san 2022 Tiɲɛ. wele bilala dankɔrɔba ma n bɛ min fɛ Awɔ. jamana ka segin a cogo kɔrɔ la Kosɛbɛ. mali bonya Awɔ. ani mali karama ka segin a ma An kɛ. malidenw bonya n'u karama ka segin a ma Tiɲɛ. maliden mana taa diɲɛ yɔrɔ a nisɔn ka diya ni malidenya ye Awɔ. aa a ko ni kuma da y'o ye mm, ne b'o mm, la mm, a mɛnna o yɔrɔ bɛɛ Sogɛli Kokala Mayiga nana baara daminɛ premier minisiriya baara amaduli konare i k'a dɔn juguya namara mm-hmm. nkalon bɛnzɛnkoniya kuma porokotolen ni kuma lankolon nin bɛɛ lajɛlen taara k'a sɛgɛrɛ a ma bɔ a cogo la amaduli konare sɛbɛnnikala ko a b'o gɛlɛya kɔnɔ a b'o wuli Wulikajɔ la jamana kisili ni jamana danganeya tiɲɛ i k'a dɔn ayiwa dɔw ko kɔrɔti y'a minɛ dɔw ko fɛn dɔ y'a minɛ kuma kɔni cayara farigan nana minɛ o kɛra amadu konare n dalen don n ka ala la ne dalen don n bɛ n ka jamana fɛ n baara ka min kɛ n b'a kɛ jamana ye cɛ kalo damadɔ amadu konare i k'a dɔn farigan nana dɔgɔya sogɛli seginna ka na don a ka minɛn kɔnɔ i b'a fɔ ko kɔrɔ walayi nɔ tɛ mɔgɔw tun ye ŋaniya ni hakilina min da k'a sɛgɛrɛ a tɛ bɔ na koyi n'a bɔra nin n'a ma kɛ fankelen maa ye mm. i k'a dɔn a tɛ bɔ na amadu konare fɛn bɛɛ lajɛlen se bɛ ala de ye sogɛli kokala mayiga nana kɛnɛya jamanakuntigi nana weele mm. min ye i ka baara ye minɛnw bilalen don k'i kɔnɔ koyi mm-hmm. amadu konare k'a dɔn a nana baara in da bala sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen jɛra ka maa kelen min sɔrɔ san kelen kɔnɔ waati kelen kɔnɔ mm. amadu konare k'a dɔn o ye ŋana minɛ ŋana ye sɛbɛnnikɛla ko n'a sogɛli ka ko tun bɛ maa bolo ɲinan kuma banna n'a sɔrɔla maa de tun b'a ka ko dilan ɲinan kuma banna amadu konare ka sɔrɔ bi ma se san bi naani ka kɔ bi ɲɛ sogɛli jan o jan dara a ɲɛ jamana in kɔnɔ a y'i pan ka bɔ a kunna don min a bɛ kɛlɛbolo ta min ye UDPM y'a wuru bɛ kungo i k'a dɔn k'o tiɲɛ ta a don cɛ kelen min bɛ se jɔ k'i bɛ musa tarawele tɔgɔ fɔ mali kɔnɔ an ye san mugan k'o la sogɛli kokala mayiga kelen don amadu konare i k'a dɔn kɔrɔtɛ daɲa tɛ ayi i k'a dɔn dabali daɲa tɛ ko ɲɛ yɛrɛ daɲa tɛ gongoro daɲa tɛ ayi amadu konare bɛɛ lajɛlen y'a kanu a ka sigi a sen sabara nka min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye a y'o bɛɛ lajɛlen fori ka se bi ma kɛra dɛ mɔgɔw t'a dɔn k'a fɔ ala ko don A bɛ na ko a ko n'i ye jamana in da k'a lajɛ tiɲɛtigi ka fɔ la a ko cɛ min kɔni ye ŋana minɛ ŋana ye san deux mille vingt-deux n'i y'a mɛn bɛ tɔgɔ k'a na l'homme de l'année san deux mille vingt-deux cɛ a ka di sogɛli kokala mayiga ma nin tun ye sɛbɛn ye o don an ye min bɔ le démocrate kɔnɔ a ka bi bɔ la karamɔgɔ daba tunkara ka kɔngɔ ngolo falajɛkaw fɛ yen ale fara sogɛli kokala mayiga kan Kɔngɔ ngolo cɛ kelen min tun bɛ tiɲɛ fɔ musa tarawele ye ale de don dɛ bɛlɛdugu o kelen b'an fɛ yen dɛ o tɛ segu karamɔgɔ daba tunkara min y'an bɛ taa pankurunjigikɛnɛ na a jira k'a fɔ yɛlɛmaba donnen don baaraw la sabula min ye u yɛrɛ ka fɔ la min ye k'a dɔn jamana faamaw kɛlen don ka hakilina kuraw sigi walasasa ɲɛda kura bɛ se ka di mali pankurunjigikɛnɛ ma cogo min na maa minnu bɛ i k'a dɔn waasa maa si kana gɛlɛya sɔrɔ i k'a dɔn u ye baara kura dɔw boloda baara minnu na maa o maa n'i nana hali ni y'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka don parikingi la ka t'i jɔ min ye i bɛ se tɛriminali fɔlɔ ma waati min na i k'a dɔn pasazew olu n'u ka bagaziw ka kan ka yɛlɛyɛlɛma cogo minnu na u kɛlen don k'o ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛrɛlen kɛ i k'a dɔn ni ka maaw lafaamuya la ko ɲuman n'i sera yen i ka kan ka bataki bila i k'a dɔn i ka bagaziw bila i ɲuman fɛ ka bɔ aropɔri kɔnɔ cogo min na ka se k'o ɲɛfɔli kɛ maaw ye minnu yɛrɛ bɛ yen n'u fana b'a fɛ k'u yɛrɛ jɔ i k'a dɔn parikiŋi la a ko n'u sera ka ban a ma se i ni maa ka ci bɛ taaba kɛ n'i nana ka ban i k'a dɔn tikɛ nin i yɛrɛ bɛ se k' i b'o bolo di d'a kan a tikɛ bɛ bɔ ni k'a d'i ma wa tɛriminali de la i bɛ sɔrɔ ka taa i ci fɛ ka taa i ka bolimafɛn jɔ ni ka i ka magoɲaw kɛ wa yanni i ka bɔ yen i bɛ se ka lasago ka i n'i ka minɛnw dɛ dɛ cogo min na ani i ka kan ka musaka minnu sara o bɛɛ bɛ bɔ tikɛw la o bɛ d'i ma min ye tikɛw bɛ di min na i k'a dɔn lɛrɛ kelen dalasi i k'a dɔn kɛmɛ min ye i k'a dɔn miniti bi saba a ma fɔra k'o ye bi naani ye i k'a dɔn n'a tɛmɛna lɛrɛ kelen kan ka ban i k'a dɔn i ka kan ka musaka minnu sara nin bɛɛ lajɛlen de dama dannen don ni k'a bɛrɛbɛn maaw ye a ko a bɛ ɲini maa o maa bɛ yen n'i ye dugutaala ni pankurunso matarafabaa fɛn o fɛn ye aw ka janto kɛ nin hakilina kura ninnu na walasa u ka baara kɛlen ninnu kana kɛ ji baro aw kun bɛ taa Lameriki